ndị be anyị ndewo nụ ekele m unu onye unu na-anụ olu ya n'uhuruchi a wụ oriakụ chidimma onyegu na ezinụlọ ya okwu anyị na-ewetara unu n'ụbọchị taa wụ okwu gbasara ọrịa korona nke ga-agha ụwa niile gbaa gburugburu ọrịa nke si na China wee rụta ụkwụ n'ụwa niile n'obodo niile

dị egwu mana mụ na ezinụlọ m anyị sị ka anyị wetara unu okwu agbamume ka anyị rapụ ịtụ ụjọ obi amala anyị jijiji na Chineke nọ ya ụjọ atụla anyị onye ọbụla nwee okwukwe na ọrịa a bịaranụ ga-ala mana ekpere anyị n'isi onye ọbụla na n'isi ezinụlọ ọbụla bụ na ọrịa a ga-abịa laa na-eweghị otu n'ime anyị anyị gakwara n'akwụkwọ nsọ wee weta ọtụtụ amaokwu dị iche iche iji wee nye aka n'okwu agbamume a nwa anyị nwoke Nnamdi Onyegu ga-agụpụtara anyị ihe ndị Filip isi nke iri na anọ amaokwu nke asaa ihe o kwuru Nnamdi gụpụtara ụmụnna anyị
o wee sị udo nke Chineke nke kachasị uche niile ga-echekwa obi unu na echiche unu nche n'ime Kraịst Jizọs amen udo nke Chineke ga-echekwa anyị ka anyị nwee udo n'obi anyị ka anyị ghara ịma jijiji ka onye nwe anyị nọnyere anyị n'aha jizọs nwaada anyị nwaanyị nnenna onyegu ga-agụpụtakwara anyị ihe jọn isi nke iri anọ amaokwu nke mbụ ihe o kwuru
ka obi unu ghara Ịlọ mmiri, Kwerenụ na Chineke, kwerekwanụ na mụ. Unu anụla ya, ụmụnne m? Ka obi anyị ghara ịlọ mmiri, ka anyị kwere na Chineke na ọrịa a bịaranụ ga-ala, ka anyị wee wepụ ụjọ, ka onye nwe anyị nọnyere anyị ma gbaa anyị ume n'aha Jizọs. Nwa anyị nwoke Chiedozie gakwara n'iru ịgụpụtakwara ihe abụ ọma narị na iri abụọ na otu kwuru Chiedozie, gụpụtara anyị ihe abụ ọma a kwuru. M ga-eweli anya m abụọ n'ugwu niile. Olee ebe inye aka m ga-esi bịa? Nye nka- inye aka m ga-esi n'aka Jehova bịa, onye meworo eluigwe na ụwa. Ya ekwela ka ka e wezuga ụkwụ gị n'ọnọdụ ya, onye na-edebe gị ya atụla oru ụra lee ọ dịghị atụ oru ụra ọ dịghị arahụkwa ụra bụ onye na-edebe Izrel Jehova bụ onye na-edebe gị Jehova bụ ndo gị n'aka nri gị anyanwụ anyanwụ agaghị etigbu gị n'ehihie ọnwa agaghị etigbukwa etigbukwara gị n'abalị Jehova ga-edebe gị ka ihe ọjọọ ọ bụla ghara ịdakwasa gị ọ ga-edebe mkpụrụ obi gị jehova ga-edebe ọpụpụ gị na mbata gị site n'ugbu a wee ruo mgbe mgbe ebighị ebi amen amen jehova ga-edebe anyị jehova ga-ekpuchi anyị ya bụ inye aka anyị ga-esi n'aka jehova onye nwe anyị ga-emezuru anyị ya anyị wee na-ayọ chineke ọ bụ na ọ mmehie nke ụwa mere mmehie nke ụwa mehieworo n'ihi ọtụtụ ihe ọjọọ akarịala n'ụwa ọ bụ na ọ mmehie nke ụwa mere mere ka ọrịa ji wee dakwasa ụwa anyị na-ayọ Chineke ka ọ gbaghara anyị mmehie anyị ka ọ gbaghara anyị mmehie anyị ụzọ n'ụzọ ọbụla nke anyị ji jehie ụzọ n'ụzọ ọbụla nke anyị si mehie ka onye nwe anyị gbaghara mmehie anyị n'aha Jizọs mama anyị Cecilia anyị si dị mma ga-agụpụtakwara anyị Abụ ọma isi nke ise na otu ihe o kwuru gbasara mmehie anyị ka anyị wee yọọ Chineke mgbaghara mmehie. Mama anyị, gụpụtara anyị abụ ọma isi nke ise na otu ihe o kwuru. Abụ ọma isi nke ise na otu meere anyị amara Chineke dịka ebere gị si dị dịka ịba ụba nke obi ebere gị niile si dị sụchapụ njehie anyị niile Sụchaa anyị nke ọma dị ka akwa ka ajọ omume pụọ ojo- ajọ omume anyị pụọ n'ime anyị meekwa ka anyị si n'ime mmehie anyị dị ọcha n'ihi na anyị onwe anyị maara mmehie niile mmehie anyị dịkwa n'iru anyị mgbe niile megide gị naanị gị ka anyị mehieworo n'aha Jizọs Amen. unu ahụla ihe abụ ọma iri nke- isi nke iri ise na otu amaokwu nke anọ kwuru ka chineke meere anyị ebere gbaghara mmehie anyị ka chineke wepụ kpochapụ ọrịa vi- ọrịa ọrịa korona virus a nọ n'ụwa niile ka onye nwe anyị meere anyị ebere kpuchite ezinụlọ anyị gbaa anyị ume obi alọla anyị mmiri ka anyị ghara ịtụ ụjọ n'aha jizọs kraịst bụ onye nwe anyị Amen. udo nke chineke dịrị anyị ka ọ dị mgbe ọzọ Amen. n'aha jizọs Amen.